Fáilte romhat go dtí an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar scileanna fisiciúla an linbh chomh maith le forbairt luailchéadfach linbh. Tugann na léargais seo taighde san áireamh, chomh maith le cinntí cigirí agus an comhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. De réir an taighde, tá na blianta tosaigh i saol an linbh ríthábhachtach maidir le corp fisiciúil atá sláintiúil agus deá-fheidhmiúil a fhorbairt. Is sa timpeallacht baile, sa suíomh luathfhoghlama agus cúraim, agus sa scoil, ar ndóigh, a chaitheann leanaí a gcuid ama sna blianta seo. Le linn seimineár gréasáin eile sa tsraith seo, díríodh ar scileanna fisiciúla an linbh a fhorbairt sa bhaile agus i suíomh luathfhoghlama agus cúraim. Sa seimineár gréasáin seo, tabharfar comhairle phraiticiúil do mhúinteoirí laistigh de chomhthéacs bunscoileanna. Sa seimineár gréasáin seo, déanfar tagairt d'fhorbairt, lena n-áirítear fás agus forbairt scileanna luaile an linbh. Is scileanna iad seo a chabhraíonn leis an leanbh a mheatáin nó a meatáin a rialú agus míreanna a láimhseáil. Déanfar tagairt d'fhorbairt chéadfach freisin. Sé atá i gceist le forbairt chéadfach ná leanaí a bheith ag foghlaim trína gcórais chéadfacha. Aidhm don seimineár gréasáin seo ná comhlánú a dhéanamh ar an obair a bhíonn á dhéanamh ar fud na sé shnáithe den churaclam CorpOideachas. ar an obair a bhíonn á dhéanamh ag scoileanna tríd an clár Scoileanna Gníomhacha. agus cleachtaí ar leith a dhéantar le leanaí le riachtanais bhreise. agus aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann leis an ngníomhaíocht fisiciúil. Cuireann curaclam na bunscoile gníomhaíocht coirp chun cinn ag gach leibhéal ranga. Áirítear leis an gcuraclam na haidhmeanna atá le feiceáil ar an scáileán. a chur ar chumas páistí iad féin a fhorbairt agus a chur in iúl go fisiceach trí raon scileanna luaile a ghnóthú agus acmhainn agus tábhacht na sláinte is na folláine a léirthuiscint, eolas agus tuiscint ar an gcorp agus ar luail a ghnóthú, agus aclaíocht agus comhordú fisiceach a fhorbairt. Áirítear leis an gcuraclam freisin ráitis shoiléire maidir leis na cineálacha cuir chuige agus modheolaíochtaí ba cheart a úsáid. Luaitear ann gur cheart modhanna gníomhaíochta agus fionnachta faoi threoir a bheith i gceist leis an bhfoghlaim. Trí uasmhéadú a dhéanamh ar na deiseanna le haghaidh luaile, is féidir leis an múinteoir cur leis an líon bealaí inar féidir leis na leanaí na scileanna fisiciúla atá acu a chleachtadh, a úsáid agus a fhorbairt. Is féidir a chinntiú go dtacaítear go leanúnach leis na scileanna sin trí ghníomhaíochtaí simplí a dhéantar mar chuid de ghnáthamh laethúil an linbh. Is cuma cén fhad a mhaireann siad, tacaíonn gach cineál gníomhaíochta le forbairt fisiciúil an linbh. Ar ndóigh, is deiseanna iontacha iad an dá thréimhse sosa i rith an lae scoile chun gníomhaíocht coirp a chur chun cinn go hidéalach amuigh faoin aer. Féachfaimid anois ar an mbealach gur féidir le múinteoir tacú le leanaí a bheith gníomhach go fisiciúil i rith an lae scoile. Tá súgradh ina mheán ríthábhachtach trína bhfoghlaimíonn leanaí óga agus trína bhforbraíonn siad. Trí shúgradh, feidhmíonn leanaí a gcuid scileanna fisiciúla. Is fiú tabhairt faoi deara go bhfuil eispéiris foghlama agus forbartha an linbh sa suíomh luathfhoghlama agus cúraim bunaithe ar an doiciméad Aistear, Creat Churaclam na Luath-Óige, ina leagtar béim ar cé chomh tábhachtach is atá foghlaim ghníomhach agus foghlaim trí shúgradh. Sainmhínítear sa doiciméad gur fiontar leanbh-bunaithe, leanbh-stiúrtha, gníomhach, eachtrúil agus taiscéalach é. De bharr a gcineáil, tá gníomhaíocht fhisiciúil i gceist le gach ceann de na heilimintí sin. Gan dabht, obair an linbh is ea súgradh. Is fiú do mhúinteoirí timpeallacht a chruthú inar féidir le leanaí bogadh go saor agus iad ag súgradh agus ag iniúchadh. In áiteanna súgartha atá spreagthach agus atá lán le hachmhainní, éascófar na mílte uair d'iniúchadh, súgradh gníomhach agus idirghníomhach. Beidh ort do chur chuige a chur in oiriúint do do chleachtas ar leith, ar ndóigh. Méid fisiciúil an tseomra, an cóimheas idir daltaí agus an múinteoir, an tacaíocht atá ar fáil dhuit, mar shampla, duine fásta eile nó na hábhair agus na hacmhainní atá ar fáil dhuit. Samhlaigh na deiseanna foghlama saibhre atá ann in oifig an phoist, i sciamhlann, i siopa bearbóra, i mbácús nó ar láithreán tógála. Tá an-tóir ag leanaí orthu seo agus baineann siad leas as deiseanna chun gluaiseacht faoi shaoirse agus iad ag súgradh agus ag glacadh páirte i gcásanna fíorshaoil. Bíonn an-tóir ann ar an gcúinne baile freisin. Mar sin, is féidir leat leas a bhaint anois as na hábhair chisteanaí iomarcacha atá agat i do theach féin. De ghnáth, bíonn tuismitheoirí an-sásta fíor-ábhar nach n-úsáideann siad a thuilleadh a chur ar fáil freisin. Tá sé tábhachtach ar mhaithe le forbairt chéadach an linbh gurb fhíor-ábhair iad na hábhair a úsáidtear toisc go gcuireann siad sin le réadúlacht eispéireas na leanaí. I suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, molann cigirí go n-úsáidfí fíorábhair agus fíoracmhainní do na céadtaí ó thaobh meáchan, teochta agus uigeachta de. Áirítear leo sin plátaí agus cupáin poircealláin agus uirlisí ar nós na buicéad

nó chun litir a chlárú. Mar is eol dhuit, comhpháirteanna lárnacha den churaclam drámaíochta is ea an rólimirt agus an chumadóireacht. Breathnóimid anois ar an tábhacht a bhaineann le cluichí luaile don chorp ar fad. Is minic a thugann cigirí faoi deara go mbriseann múinteoirí an lá scoile suas trí deis a thabhairt do na leanaí páirt a ghlacadh i gcluichí luaile nó amhráin nó rannta a aithris. Ar ndóigh, is cuid lárnach í sin de churaclam ceoil na bunscoile agus de churaclam teanga na bunscoile i nGaeilge agus i mBéarla araon. D'fhéadfá smaoineamh ar shos gnóthach gairid a thógáil tar éis chuile cheacht nó tar éis gach tréimhse cúig nóiméad is daichead. Léirítear sa taighde go gcuireann na sosanna sin fuinneamh sa leanbh an athuair agus go gcuireann siad feabhas ar aird an linbh. Is tábhachtaí fós iad i gcás go raibh na leanaí ina suí agus ag éisteacht ar feadh tréimhse fhada ama. Is minic a fheicimid leanaí ag útamáil nó ag cromadh le linn ceachtanna agus eispéiris foghlama i ngan fhios dhóibh féin. Nach bhfaca tú é sin ariamh? Tugann na gníomhartha agus na hiompraíochtaí sin le fios gur gá don leanbh éirí agus bogadh thart. Is cinnte go gcabhraíonn sos fisiciúil le lucht Rang 5 agus Rang 6 fiú. Amharcann cigirí ar leanaí go minic agus iad ag glacadh páirt i gcluichí ar nós Hócaí Cócaí, Lámh, Lámh Eile, Rólaí Pólaí nó Amhrán na gCupán fiú. Bíonn gníomhaíocht fisiciúil i gceist leis na cluichí sin agus is minic a bhíonn uimhreacha i gceist leo. Spreagann siad grá don litríocht de bharr na bealaí spraíúla a fhoghlaimítear ranna agus amhráin. Is féidir baill den chorp a aithint. pléitear ainmhithe agus déantar aithris orthu. Ag brath ar do scoil, b'fhéidir go bhfuil rochtain agat ar halla faoi dhíon gur féidir a úsáid mar sheomra ranga mór. Trí úsáid a bhaint as ábhair éagsúla súgartha agus as cineálacha difriúla trealaimh corpoideachais, is féidir le múinteoirí iarraidh ar na leanaí páirt a ghlacadh go saor i gcluichí grúpa agus i saorshúgradh gníomhach a spreagann scileanna mórluaile agus luaile an choirp ar fad. Bealach éifeachtach eile gur féidir gníomhaíocht fisiciúil a dhéanamh, scileanna luaile a fheabhsú agus a bheachtú, comhordú a fhorbairt agus eispéiris chéadfacha a sholáthar ná ról a thabhairt do na leanaí i ngnáthchúrsaí laethúil. Ar ndóigh is féidir leis sin cabhrú leis na leanaí dea-ghnásanna a bhunú ar feadh an tsaoil. Tugann cigirí na buntáistí a bhaineann leis na cineálacha gníomhaíochtaí sin faoi deara go minic i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim agus is cinnte gur féidir iad a dhéanamh sa bhunscoil freisin. Mar shampla, d'fhéadfá ról a thabhairt do na leanaí i gcúraimí ar nós an clár bán a ghlanadh, na boscaí brúscair a fholmhú, na plandaí a uisciú agus na hurláir a scuabadh ag baint úsáid as sluasaidín agus scuab, rud atá an-éifeachtach chun comhordnú idir na lámha agus na súile agus idir clé agus deas a fheabhsú. Is féidir leideanna úsáideach ar thacú le scileanna bunluaile a rochtain ar Threoir Chleachtais Aistear Síolta. Is féidir na leideanna seo a úsáid chun leanúnachas a sholáthar in eispéiris choirp na bpáistí agus iad ag bogadh ón réamhscoil go suíomh na bunscoile. I suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, tugann cigirí faoi deara go minic na buntáistí a bhaineann le ról a thabhairt do na leanaí i sneaic a ullmhú. Tacaíonn an cineál gníomhaíochta sin lena ngníomhaíocht fisiciúil agus cothaíonn sé braistint freagrachta agus tábhachta. Ar scoil, is féidir leis na leanaí páirt ghníomhach a ghlacadh chun an timpeallacht a ghlanadh agus a eagrú don lón agus é a ghlanadh ina dhiaidh, ionas go mbeidh siad in ann sneaic a ithe in áit atá glan agus a bhfuil cuma dheas uirthi. Tríd an snáith-aonad Féin-Aithne sa gcuriclam Oideachais Shóisialta, Pearsanta agus Sláinte, OSPS, táthar ag súil leis go n-éireoidh an leanbh feasach ar an saol mórthimpeall air nó uirthi tríd na céadfaí. Chuige sin, rachadh sé chun tairbhe do leanaí páirt a ghlacadh i gcluichí céadfacha ar nós boscaí a thadhall, cluichí cloisteála a imirt, bolaithe a aithint nó a thabhairt faoi deara, agus bia ó ghairdín na scoile a bhlaiseadh. Is eispéiris fíorshaoil agus deá-dheiseanna foghlama céadfaí iad sin uilig. Ag gach leibhéal ranga, cuireann an curaclam bunscoile obair sa dtimpeallacht lasmuigh chun cinn agus ar ndóigh tá amanna sosa ríthábhachtach freisin. Tá súgradh laethúil lasmuigh, i dtimpeallacht nádúrtha, spreagúil agus taitneamhach más féidir, ríthábhachtach do leanaí óga. Tríd is thríd, is ann is sa timpeallacht lasmuigh atá an líon is mó deiseanna le haghaidh gníomhaíocht fisiciúil bríomhar don chorp ar fad, rud atá fíorthábhachtach maidir le forbairt shláintiúil fíoriomlán an linbh óg. Is dea-smaoineamh é ról a thabhairt do leanaí i gcúraimí praiticiúla lasmuigh nó laistigh nó i ngairdín na scoile. Ar ndóigh, is gá dhuit acmhainn agus sábháilteacht na leanaí a chur san áireamh. Is féidir neart cabhlach agus neart coirp uachtaraigh an linbh, lena n-áirítear na guaillí, a fhorbairt trí tochailt, iompar, sluasteáil, rácáil agus iompar bara rotha a dhéanamh.

Sna suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim ina bhfuil cleachtas ar ardchaighdeán ar bun, tugann cigirí faoi deara go nglacann na leanaí páirt go minic in eispéiris súgartha atá saibhir do na céadfaí, lena n-áirítear súgradh le gaineamh, le láib, le cré agus le huisce, nithe a dhéanamh agus a mhúnlú le taos súgartha, le gaineamh cinéiteach agus le cré. agus ábhar nádúrtha atá saibhir do na céadfaí a láimhseáil, mar atá sliogáin trá, caora péine, clocha, adhmad, féar, plandaí agus cineálacha difriúla éadach. Is fiú na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh sa seomra ranga bunscoile agus spásanna súgartha spreagúla den chineál céanna a chur ar bun taobh amuigh. Trí tabhairt faoin eolaíocht agus faoin ealaín ó thaobh na céadfaí de, Beidh deis ag na leanaí obair le fíorábhar nádúrtha a spreagann céadfaí éagsúla. Ní hé amháin go mbaineann leanaí taitneamh agus spraoi as na cineál súgradh míshlachtmhar sin ach is féidir leo feabhas a chur ar a gcruthaíocht freisin. Is féidir smaointeoireacht agus imscrúdú eolaíoch a chur ar áireamh le linn foghlaim trí na céadfaí ach tabhairt faoi ghníomhaíochtaí amhail pléascthaí agus lampaí laibhe a dhéanamh, péinteáil le hábhair nádúrtha, agus buamaí folcadán de dhéantús baile a chruthú. Baineann na leanaí leas as glanadh suas ina dhiaidh freisin, ar chúram praiticiúil é. Bealach iontach inar féidir cur ar chumas na leanaí iniúchadh, cruthú agus imscrúdú a dhéanamh le fíorábhar nádúrtha míshlachtmhar is ea tabhairt faoi eispéiris ealaíne chruthaithí. Is minic a thugann cigirí faoi deara an úsáid a bhaintear as an timpeallacht lasmuigh chun go mbeidh na leanaí in ann iniúchadh in eolaíocht, Smaoinigh ar na bealaí gur féidir leat tiomsú a dhéanamh ar ábhar nádúrtha a chuireann chun cinn foghlaim teagmhálach agus iniúchadh ar dhathanna, pátrúin agus bolaithe difriúla. D'fhéadfá smaoineamh freisin ar shiúl ar rianta áitiúla i stair agus i dtíreolaíocht is féidir leis na páistí dhul lasmuigh agus pátrúin aimsire a urramú, Nuair is féidir, tabhair faoin gcorpoideachas taobh amuigh, agus i matamaitice, tomhais agus bailigh sonraí lasmuigh le haghaidh graif. Sna meánranganna agus sna ranganna sinsearacha, d'fhéadfá iarraidh ar na leanaí, de réir mar a théann siad ar aghaidh ina gcuid foghlama matamaitice, an fad agus an t-am a thugtar chun siúl, rith, dul ag rothaíocht timpeall na scoile a thomhas agus ansin iarradh orthu an líon uaireanta a bheadh orthu dul timpeall na scoile chun ciliméadar amháin, chúig chiliméadar, deich gciliméadar agus Maratón a chur i gcrích a ríomh. Tá súil againn gur chuir an seimineár gréasáin seo roinnt smaointe luachmhara agus praiticiúla ar fáil dhuit maidir le na bealaí chun scileanna corpartha leanaí a fhorbairt. Tá roinnt tagairtí agus acmhainní breise curtha ar fáil againn a d'fhéadfadh a bheith úsáideach dhuit agus is féidir leat na naisc a fháil faoin dteideal físe. Má bhíonn aon tuairimí ná smaointe agat faoin ábhar seo, is féidir iad a chur in iúl dhúinn thrí ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphost atá le feiceáil ar an scáileán. Gabhaimid buíochas leat as ucht do rannpháirtíocht agus slán go fóill.